kalo wɔɔrɔ o wɔɔrɔ baramuso bɛ lajɛliba kɛ ka ɲɛsin a ka baarakɛlaw ma lajɛli in tako duurunan kɛra sibiridon marisikalo tile tan ni saba bamako otɛl radisɔn blu la gorosisiw depositɛriw o ni otɛsi minnu n'o ni kɛnɛ sewaleba in sigira burama dunbiya yɛrɛ ɲɛna baramuso ɲɛmaaba kɔni a yɛrɛ ye kuma ta ka jigisigi kuma min fɔ aw ni anw an ka jɛ k'o lamɛn aw bɛɛ salamu aleykum an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an ka an baarakɛɲɔgɔnw fo n'o ye sugu gorosisiw ye n'o ye ne yɛrɛ kɔlɛkiw ye ne baarakɛɲɔgɔn don n'o ye nafɛn feerelaw minnu bɛ sugu kɔnɔ an ka depositɛriw an ka gorosisiw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ka da a kan k'a fɔ baara min don baara nɔgɔman tɛ ne yɛrɛ ye san tan kɛ sugu kɔnɔ depositɛriya ni gorosisiya la mɛ min b'a la n yɛrɛ b'a dɔn fɛn min don fɛn nɔgɔman tɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka muɲu n'aw ka cɛsiri la k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka faso kanu na k'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka baramuso kanu na parce que fɛn min don a man nɔgɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ tila ka baramuso baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn k'a daminɛ muso minnu bɛ an ka jabayiraniw ni an ka sumalaw ni an ka fɛfɛw ni an ka ganmugu ni an ka fɛnw labɛn k'u fiyɛ k'a daminɛ olu la fo ka taa se feerekɛlaw ma an bɛ baramuso baarakɛla cɛ n'a muso an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan parce que baramuso ɲinan y'a san tan ni saba ye mɛ bi an bɛ jamana tan de la min ni mali yɛrɛ tɛ kelen baramuso ka izini bɛ jamana fila la min ni mali tɛ kelen n'o ye kodiwari ye ani sɛnɛgali o tɛmɛnen kɔfɛ baramuso kɛra gurupu ye bi bi sosiyete mugan ani fila de bɛ mali kɔnɔ bi baramuso tɔgɔ la minnu bɛ ka baara kɛ mali kɔnɔna la o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn ka maliyɛnw fo mali kɔnɔ mali kɔkan minnu ɲɛ b'an na rezow kan minnu bɛ k'an suivi tele la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲumandɔn k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ baara min filɛ nin n'an y'a kɛ nin lawale la nin baara dɔnnen don ni tubabu ka baara de ye mɛ farafin ka nin baara kɛ san yirika ka daminɛ san fɔlɔ la fo ka taa se san tan ni kɔ la i b'a kɔnte diɲɛ kɔnɔ kuwa farafin bɛ se ka antiripirisi kiri ka daminɛ san fɔlɔ la fo ka taa se san tan ni kɔ la i b'a kɔnte diɲɛ kɔnɔ afiriki tɛ i b'a mɔgɔw kɔnte diɲɛ kɔnɔ mais mun y'a to an ye yan sɔrɔ bi ala ni aw yɛrɛ sababu ala ni a ka faso kanu ala ni a ka baramuso kanu n'a tun y'aw ja tun tɛ baramuso produit feere parce que a b'a fɔ ko malien de ta don cent pour malien mun na an b'o minɛn feere an tɛ to ni étrangerw ka minɛn ye k'o feere mun na an bɛ malien ta feere mais aw kɛra mali fɛ aw kɛra aw yɛrɛ fɛ aw kɛra jamana fɛ a kɛra farafinna fɛ o de y'a to bi ɲinan ye an san tan ani saba ye an bɛ sugu kɔnɔ nɛgɛs nɛgɛgɛsɛ la an si ma bila a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn cogo di n'i y'a jateminɛ produit manqué a man nɔgɔn dɛ n'i ye nin jate minɛ produit bi wɔɔrɔ ani fila k'a si kana manqué an bɛ tile boli an bɛ su boli a man nɔgɔn mais k'an jigi to aw kan sugu kɔnɔ walahi an b'a dɔn k'a fɔ baramuso mana kɛ fɛn fɛn ye hali n'an y'a kɛ galama de kɔnɔ k'a di aw ma dépositaire grossistew walahi a bɛ k'a labɔ et puis a bɛ k'a feere fana an b'aw fo la k'a waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ an ye baara caman de fana boloda hali bi an tun bɛ sebeninkɔrɔ sugu la ne yɛrɛ tun bɛ yen an tun bɛ para jikɔrɔni sugu la an ye baara caman boloda o ye juma ye grossiste dépositaire gɛlɛya minnu b'aw kan sugu kɔnɔ an bɛ se ka gɛlɛya wuli cogoya min na a gɛlɛya dɔ ye hôtesse b'a ka wari ta u bɛ taa n'a ye wari tɛ sɔrɔ a gɛlɛya dɔ ye aw ka minɛnw n'u nana i b'a sɔrɔ minɛn dɔw b'a la u dilan cogo ma ɲɛ a gɛlɛya dɔ ye juma ye aw bɛ minɛn dɔw ɲini a t'u sɔrɔ a gɛlɛya dɔ ye juma ye an mago bɛ ristourne min na pour k'o di aw ma hali bi an bɛ ka dɔ kɛ mais an bolo an ma foyi kɛ parce que ni min filɛ nin kalo wɔɔrɔ kalo wɔɔrɔ n'an b'a ta ko duurunan na an bolo hali bi an bɛ ka nin min kɛ ni hali bi nin tɛ labɔli kɛ mais fɛn min don a man nɔgɔn a k'a dɔn k'a fɔ a man nɔgɔn ka wuli ni kolo ye ka wuli ni fasa ye an ka wuli k'an jɔ depuis duguma fo sanfɛ dɛmɛbaga t'an na parce que minnu bɛ yen n'o n'olu ka kan dɛmɛ an bɛ k'olu de ka sugu utiliser minnu bɛ yen n'olu bɛ k'an dɛmɛ an farafinw dɛmɛ olu t'a fɛ farafin ka bɔ nɔgɔ la o de la n'u y'an ye u tɛ se k'an dɛmɛ parce que n'u y'an dɛmɛ an fana bɛ k'an yɛrɛ ye don dɔ la c'est pour cela dɛmɛbaga tɛ farafin na an min min da ka d'an bɛɛ la o ye juma ye an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi mali jɔbaga foyi t'a la n'a yɛrɛ denw tɛ jamana jɔbaga foyi tɛ diɲɛ la afiriki la ni afirikiw yɛrɛ tɛ o la bi an bɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen ma an k'an jija an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ni ala sɔnna depozitɛriw ni gorosisiw an bɛna aw bɛɛ wele an bɛna aw bɛɛ wele an bɛna sigi an bɛna baro kɛ an bɛna kuma baara nin bɛ ɲɛ cogo min na ni ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn bilasira la a ka dɔn k'a fɔ baramuso burama dunbiya de y'a latigɛ burama dunbiya de kɛra sababu ye mɛ bi burama dunbiya ko tɛ bilen dɛ a bɔra buramako la dɛ baramuso a bɔra maliko yɛrɛ la a bɔra maliko la a kɛra afiriki ka ko de ye a kɛra diɲɛ ka ko de ye o la minnu sigilen filɛ an numan yanfan fɛ n'o y'an ka dunanw ye minnu nana ninnu bɔra fɔ turuki jamana de kan u donna yan surɔ u nana ka na nin evenement kunbɛn ani an n'u bɛ mun baara kɛ baramuso bɛ kɛ sase min kɔnɔ k'a feere olu emballage a dilan usine tɛ mali la maliyɛn tɛ yen min b'a dilan an bɛ ala deli ala k'o fana dilan usine nɔgɔya an ye an k'o fana dilan olu bɔr'u ka jamana kan u nana ka na an ka baara lajɛ u tun bɛ sugu kɔnɔ bi an y'a f'u ye a ye taa an ka produit lajɛ baramuso produit dɔ bɛ yen u ɲɛ bɛ ka gɛngɛn u fɛngɛ bɛ ka bɔ a la aw de dun bɛ k'a dilan ka d'an ma a ye t'a lajɛ an bɛ se ka solution min sɔrɔ a la an ka najini kisɛma filɛ a ma se ka sira sɔrɔ mun na parce que a donna sugu kɔnɔ a kɔmansera ka koyokoyo ka a fɛngɛw bɔ a la an ko aw de bɛ k'a dilan ka d'an ma a ye na aw yɛrɛ ka taa lajɛ n'a sɔrɔ nin ye ɲuman ye o la baaraɲɔgɔnya la u fana wulila u ye avion ta ka na u nana an donna sugu kɔnɔ bi u fana taara lajɛliw kɛ u y'a ye bamananw ko ten ko ni tulogeren taara kungo kɔnɔ ko n'a bolila k'i kana jɔ dɛ k'a m'a mɛn k'a y'a ye de o la n'u nana n'u yɛrɛ y'a ye a ka ca la an ka baara nin fɛn min an bɛ fɛ a ka taa ɲɛ de an bɛ fɛ nin ka taa ɲɛ de baramuso a ka taga kɔ a tɛ maliyɛn si arrange parce que maa min bɛ ka balo a la bi maa ba duuru ni maa tan ni saba de bɛ ka balo baramuso la maa min bɛ ka balo baramuso la bi maa miliyɔn de bɛ ka balo a la i tɛ bitigitigi foyi ye bi i tɛ taa sugu foyi la bi k'i tɛ nafɛn feerela dɔ sɔrɔ min bɛ ka baramuso feere ka balo a la o la bi baramuso kɛra maliyɛnw ka fiyɛrite de ye baramuso kɛra diɲɛ ka fiyɛrite de ye i tɛ taa diɲɛ jamana si bi k'i tɛ baramuso foroko dɔ fililen sɔrɔ yen i taara faransi i b'a sɔrɔ yen i taara gabɔn i b'a sɔrɔ yen i taara ameriki i bɛ baramuso foroko fililen sɔrɔ yen o la an k'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw nin y'aw ka fɛn de ye burama y'a da tigɛ mais burama ta tɛ dɛ aw de ka fierté don o la maliyɛnw baramuso y'aw de ta ye an ka jɛ an ka don da kelen fɛ a y'an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ sodɔn yiridɔn an k'an yɛrɛ dɔn bamananw ko ten maanifin n'i bolokɔnin den kelen ɲɛsin maa ma n'o kɛra fɛn ye an k'a lajɛ sa an ka taa ɲɛsin an yɛrɛ la bi m'an bila ka walimɔgɔw ka nafɛnw feere bi m'an bila ka walimɔgɔw ka najiniw feere a y'a lajɛ ten an k'a lajɛ an k'an yɛrɛ ka jamana jɔ n'an yɛrɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ jamana wɛrɛ fɛnw san a bila i kunna i tɛ ka mali jɔ dɛ i bɛ ka mali coron de i bɛ ka jamana o jamana de jɔ i bɛ ka jamana mɔgɔw ka an fila i bɛ ka kiri wuli ka jamana kɔnɔ k'i to mali la i bɛ k'olu de ka kuran sara k'i to mali la yan i bɛ k'olu de ka impôt sara k'i to mali la o de la ne bɛ maliyɛnw fo minnu bɛ mali kɔkan ka d'a kan ne taara jamana damadɔ kan ka taa sɔrɔ maliyɛnw bɛ nafɛn feere la o jamana dɔ ye yɔrɔ jumɛn ye n taara Adjamé lɔgɔfiyɛ la n taara sɔrɔ maliyɛnw bɛ ka nafɛn feere dɔw ko ko nin ye baramuso tigi de ye walayi nafɛn feerelaw ko ko burama dunbiya ne ko n ko awɔ u ko ko walayi an bɛ ka waso n'i ye bi bi in na an ka yɔrɔ la yan bi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na bi k'i bɛ najini san anw nafɛn feerelaw anw najini feerelaw mɔgɔ o mɔgɔ mana na bi k'i bɛ najini san n'i ye maliyɛn ye dɔrɔn an b'a f'i ye k'i ka baramuso de ka najini san ko o wari de bɛ taa pays la la même chose Nouakchott sugu la maliyɛnw fana bɛ yen vraiment an b'u fo nafɛn feerela minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ k'u to kɔfɛ ka Mali jɔ parce que mali najini mana s'u ma u b'a fɔ ko k'a san n'a sanna a wari de bɛ na yan ka na cɛsabagatɔ min bɛ baara la izini na a bɛna kɛ k'olu de sara a wari de bɛ na yen nɔ ka kɛ ka don an ka gouvernement ka kɛsi kɔnɔ k'an ka sɔrɔdasiw sara u k'an lakɔlɔsi i mana baramuso nafɛn san yɔrɔ o yɔrɔ wari bɛ na yan nɔ o la n ko maliyɛnw ma an k'an ɲɛ yɛlɛ a sera ten aw m'a ye farajɛw mana b'u ka jamana kan ka na fɛn o fɛn bɛ dilan u fɛ yen u b'o de louer hali mobili min bɛ dilan u fɛ yen n'u nana k'u ye mobili louer u b'o de louer n'u donna alimentation kɔnɔ k'u b'u ka fɛn san fɛn min bɛ dilan u ka jamana kɔnɔ u b'o de san hali n'a sɔrɔ u t'a dilanbaga dɔn parce que u b'a dɔn k'a fɔ u bɔra ni wari min y'u ka jamana kan n'u nana n'a ye yan n'u y'a don o la wari bɛ tila ka segin ka taa olu de fɛ yen bon o la an ka nin dɔn n'an ye nin dɔn a ka ca la gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a bɛ ban hali bi ala ka mali dɛmɛ hali bi ala ka mali bɔ gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ ala k'a wuli ka bɔ an da la hali bi jamana ba- gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ kɔrɔnfɛla la ala k'a wuli ka bɔ an da la an balima minnu bɛ ka sa kɔrɔn fɛ an bɛ ala deli ala masiba wuli ka b'u kan an yɛrɛ minnu bɛ yan ala i ka mali jɔ ni anw yɛrɛ ye i ka mali somasi ban ni maliyɛnw yɛrɛ ye hali bi mali bɛ dingɛ min kɔnɔ A k'a dɔn k'a fɔ cɛ si se ka mali bɔ dingɛ kɔnɔ ni maliyɛnw yɛrɛ tɛ a bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye yan ni farajɛ don n'a bɛ jamana nin kɔnɔ a bɛɛ bɛ na a yɛrɛ ka intérêt de kama a si tɛ na k'u bɛna mali bɔ dingɛ kɔnɔ wala mali bilama jɔn bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ maliyɛnw yɛrɛ wala an ka nin dɔn an ka ɲɔgɔn minɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ hakɛto b'a kan so la Gorosisi minnu sera ka karitɔn ba duuru feere miliyɔn tilancɛ dira olu ma k'o kɛ olu ka nisɔndiyafɛn ye awɔ sefawari waa kɛmɛ karitɔn ba saba feerela minnu fɛ waa bi duuru dira olu ma wa minnu ye karitɔn ba fila feere sefawari waa mugan dira olu ma kɔlɔsili y'a yira fana k'a fɔ ko otɛsi minnu y'u jeniyɔrɔ fin kosɔbɛ kalo wɔɔrɔ in kɔnɔna la donbolo giriman dira olu fana ma wa tiraziba dɔ kɛra otɛsiw ni ɲɔgɔn cɛ fana